Eh, ndị igbo ekelena m ụnụ udo dịrị onye ọbụla bụ onye igbo udo dịrị onye ukwu dịrị onye nta dịrị onye ihu dịrị onye azụ udo dịrị ndị niile na-akwado anyị ndị niile na-asị anyị gaa n'ihu ndị niile na-agba anyị ume na ndị niile na-agwa anyị ihe dị iche iche gbasara ọganihu na ọd- ọganihu na nkwado ọdịnala ndị igbo na omenala ndị igbo ndị nke na-asịkwa na anyị ama ihe anyị na-akọ ndị nke na-ekwu okwu ọjọọ na-akọmentị ma kwuo okwu ọjọọ banyere anyị ọ gbasara anyị ọfọ anyị na-agọ ọ ka ụnụ mara ihe maka na onye ma- onye ibe- onye iberibe na-emesịa mara ihe and ọ nke ọkwa n'obodo na ezinụlọ na onye iberibe mechara mara ihe ya mere udo dịrị ụnụ bụ onye Igbo anyị agaghị ekwu maka na ndị ọzọ na-akọheri akọheri akwụsị ịkụziri ndị mmadụ ihe maka ndị kwụsị na-ekwu okwu anyị na-ekwu eh? onye dịrị anyị n'ọrụ a karịrị ndị na-akọtọ anyị so anyị ga-aga n'ihu so igbo nwe mmadụ e nwere ihe m chọ ka m kọwaa n'ụbọchị ihe gbasara asụsụ igbo na ihe na ịgọ ọfọ makwa na ikpe ekpere e nwee ụzọ n'atọ e nwee ụzọ ihe n'atọ dị mkpa m ji na-ekwu na o kwesịrị ka o ji dị mkpa m wee na-ekwu na o kwesịrị ka onye ọbụla bụ onye igbo were asụsụ igbo were na-akpọku chukwu makwa na chi ya tupu m kọwa ihe n'atọ a, ya bụrụ na ị gago ebe a na-eme ihe mmụọ na mbụ dịka onye ebe onye dibịa makwa na ndị ndị a na-eme ihe mmụọ ọ- ọ those- n'oyibo those people that attend spiritual matters hmm, na omenala makwa na ọdịnala nke ndị ọwụna n'obodo ọwụna ị gara ị ga-ahụ na ha na ya bụ mgbe a na-eme ihe mmụọ ha na ha na-asụkarị asụsụ ha ana ha na-asụ ihe ndị oyibo na-akpọ dialect ihe mere ha ji asụ asụsụ ahụ na mmụọ ha na-agwa bụ mmụọ ha ma ọ ya ndị oyibo mgbe ndị oyibo na-asị familiar spirit i nwee nsogbu ha sị na ọ bụ familiar spirit na-enye gị nsogbu familiar spirit a mmiri na mmụọ mmụọ ị ma makwa mmụọ ma gị na ka ihe mezi mmụọ ji na-enye gị nsogbu na ikwumie ihe kwesịrị ime ya mmụọ na-enye gị nsogbu ekwuo na mbụ sị na anaghị anaghị ekechi mmụọ ekechi ihe a ndị ụka na-eme sị mmụọ na-enye nsogbu anyị ekee gị agbụ mmadụ aka ekewu mmụọ agbụ ihe kwesịrị ime ọ gị chọpụta mmụọ dị ihe a mara ihe a ga-eme ka ọ dịkwa mma so ka m na-ekwu ihe m na-ekwu ihe gbasara asụsụ igbo na ọfọ na ịgọ ọfọ makwa na ikpe ekpere ya na ị gaa na ihe dịka be dibịa makwa na ebe a na-eme ihe mmụọ n'obodo dịka onye yoruba ị ga-ahụ na ya mewe ihe mmụọ ọ ga-abịa sụwa yoruba o nwere ike ọ makwa na gịnwa na onwe gị bịara nọ anaghị anụ yoruba mana o ruo mgbe oge mgbe ọ ga-akpọtuwe mmụọ dị iche iche ọ sụwa yoruba ọ kwenye yoruba ọ makwa na gịnwa na onwe gị bịara amazị ị gakwaa obodo ọzọ na-asụ asụsụ ọzọ ị gaghị abụrụ were nsogbu gaa gwachaa ha sị ya lekwa ihe i kwọ bịa ya ruo mgbe onye a ga-abịa kpọtuwe mmụọ ọ sụwa asụ- asụsụ ya maka na mmụọ na-akpọ bụ mmụọ mmụọ ọ ma and mmụọ ndị a asụsụ onye a ka onye a na-anụ ị na-aghọta ọ ya mere ị na-ele ihe onyonyo ihe a na-akpọ na Nigeria movie eziokwu na so mgbe ụfọdụ ha na-eme nke na-abụ ya mana ha metere nke nwe mma agwa na ha metere ya dịka iji maatụ ị na-ele Nigeria movie ị ga-ahụ na ya ruo mgbe dibịa ga na-ekwu okwu ya ruo mgbe dibịa ga na-akpọ mmụọ ị ga-ahụ ọ sụwa ọ sụwa ọ sụwa asụsụ ọ sụwa asụsụ ọzọ ọ sụwa asụsụ ya asụsụ ya akpọ ya incantation cantation ahụ ọ na-eme mmụọ ọ na-akpọ so mmụọ ọ na-akpọ kwesịrị ka ọ kpọọ mmụọ a n'asụsụ ya maka na mmụọ a na-anụ asụsụ ya mmụọ ahụ asụsụ ya ka ha kwesịrị ịnụ ị na-aghọta ehe ihe na-atọ m ji wee sị na ọ dị mkpa ka gụwa wụ onye igbo were asụsụ igbo na-agọ ọfọ ma ọkwa na-ekpe ekpere bụ nke izizi bụ chi ị na-akpọku wụ chi igbo wụ onye igbo ka ọ bụ ọ ya mere e ji akpọ ya chi ukwu agwara m ụnụ na ihe onyonyo m mere mgbe a sị na a name ndị oyibo sị na a name is identification of a person a name is clear identification of something so aha na-akọwa onye mmadụ na-akọwa onye ebe a si na-akọwa ihe onye a wụ so ngụwa ịkpọ chi ukwu ma ọkwa chineke gosi na chi ị na-akpọ wụ onye igbo ka ọ bụ so ọ bụrụgo ị sụrụ ị sụrụ oyibo ị na-aghọta otu ọnụ na m na-agọ ọfọ ma ọkwa na-ekpe ekpere ana m asụ ana m asụrụ ana m asụrụ oyibo m sụgoro oyibo m rugoro ebe anụ m ga-akpọ chi ukwu m ga-akpọ chi ukwu isi kama m ga-akpọ ya god m kpọọ ya chi ukwu maka na ọ dị mkpa ọ dị mkpa rie nne so ihe m ji sị na ọ dị e nwere ụzọ na-atọ ụzọ na-atọ a wụ na chi ị na-akpọ wụ chi ukwu ị na-akpọ wụ onye igbo ka ọ wụ so o kwesịrị ka ị sụọrọ ya igbo ọzọ wụ chi chi gị bụ onye igbo ka ọ bụ e nwere ihe dị iche na chi ukwu na chi ndị igbo na chi e nwere ihe dị iche na chi ukwu na chi gị chi ukwu bụ chi kasị chi niile chi ukwu bụ onye lọọrọ gị ụwa onye lọọrọ gị ụwa your reincarnator n'oyibo ọ ya bụ chi gị a ọzọ bụ na ngụwa na onwe gị na ihe ọzọ ihe atọ dị mkpa bụkwa na asụsụ gị wụ akara ị ga-eji mee ihe mmụọ akara nzuzo dịara ngụwa na chi gị so o kwesịghị ka ị sụwa oyibo ya n'oyibo a na-akpọ ya spiritual password spiritual password a na-abụ i lee anya na password na-abụ ihe naanị ngụwa maara ọ bụ ngụwa ka ọ dịara mgbe ị chọrọ ime ihe a gị pịa ya ebe ahụ emepee so otu a ka ọ dị n'ebe asụsụ nọ o kwesịrị onye ọbụna onye igbo ị na-ekpe ekpere ma ọ na-agọ ọfọ gị were asụsụ igbo maka na chi ị na-akpọ nke izizi onye igbo ka ọ bụ then chi onye lọọrọ gị ụwa otu ị bụ onye igbo o nweghị mgbe onye awụsa ga-alọrọ gị ụwa otu ị bụ onye igbo o nweghị mgbe onye yoruba ga-alọrọ gị ụwa otu ị bụ onye igbo o nweghị mgbe onye ọcha ga-alọrọ gị ụwa so ihe o ji dị mkpa bụ na chi ga-alọrọ gị ụwa bụ onye igbo ka ọ bụ ọzọkwa chi gị a na ya ga-emekọ with- ya na chukwu mekọ chi gị emekọzie with- with gị onwe gị ọ gaara gị ọfụma mana ndị ndị ofu ndị ụka bịa aghasịa ihe niile na-akọwazi ihe dị iche iche so na enwe enwe ihe dị ka mmadụ lọrọ ụwa na-akọ ihe dị iche iche so mana ọ dị mkpa ebe kachasị ihe mere o ji kachasị mkpa bụ na chi lu- chi lọrọ gị ụwa ihe a ndị oyibo kpọrọ ya guardian angel that mmụọ a na-agwa gị okwu ihe ọ na-abụ ị chọọ ime ihe na-adịghị mma ma ọ gwara ihe ikechi ime gị chi isi ụzọ dị dị njọ mmụọ a ga-agwa gị sị ihe ị chọrọ ime ọ dịghị mma emekwena ya ọ ya wụ chi gị ahụ and ị gee ntị ihe ọ ga na-agwa ihe ọ ga- ihe ọ na-asụrụ gị bụ igbo ị na-aghọta so ọ dị mkpa gwa na na-agwa ya okwu na-agọrọ ya ọfọ makwa na-ekpere ekpere makwa na-ayọ ya ihe ma ị na-agwa ya okwu i were asụsụ igbo na asụsụ igbo dị mkpa ị na-aghọta ọkwa ndị ụka na civilization na gwo tigwo buteziri onye igbo anaghị asụ igbo onye igbo amaghị onye igbo bịa ikpe ekpere ya asụwa oyibo enweghị asụsụ ị ga-eji mee ihe mmụọ ga-akarị asụsụ ọ ya ka ndị oyibo ji kpọ ya dialect your mother tongue your mother spiritual and physical ewe asụ a ka ha ghọtara ị na-aghọta hmm. so ọzọkwa ọzọkwa ọzọkwa ahụ so ofu n'ihe ndị mere ndị ọcha ji bịa ebe a ghọrịa gị gwazie gị na ọ wụ asụ asụ ha ka ị ga na-asụ nke bụ na nwata nwata onye igbo nọ na nke e mere e anyị mgbe anyị na-aga akwụkwọ a bịa sị no vernacular in this class ụlọ akwụkwọ dị na obodo m ụlọ akwụkwọ dị n'ogbe m a sị m na m sụọ igbo apịa m ihe onye sụọ igbo ede aha ya ihe mere ọ ndị ọcha wetara ihe a ihe mere ji weta ka ka anyị pụọ n'asụsụ anyị kpamkpam maka na ị pụọ n'asụsụ ka asụ onye ndị ọbụna asụsụ ha furu ndị ahụ efuona ị na-aghọta so asụsụ dị mkpa rinne ofu ihe a ka ha mekwere na religion ha wetara anyị ebe a i lee anya ị ga-ahụ ndị ta- ndị katọlik ị- ụlọ ụka ụlọ ụka dị n'ala igbo ndị igbo wụ ha na-aka ụka ebe ahụ onye igbo fada ọ bịa ido mass ọ sụwa latin riskosmoro bara sere losoro bara oro sile amen ndị gbara na-akụ iri gịnwa na onwe gị na-asụ asụsụ amaghị ihe onye a na-akọ ihe e ji eme ya ka a napụ ikikere maka na ha ma na your language is your spiritual password to the spirit that concern you your language is a spiritual password to mmụọ ndị na-eme na mmụọ ndị mmadụ nọ so ọ asụsụ ka ị ga-eji kpọọ ha ha anụ mee ihe ike ihe mezi na onye igbo ndị igbo adịghị ike bụ na ha anaghị eme ihe ha kwesịrị ime ha na-emezi ihe a sị ndị ọzọ meme otu a ka ọ dịkwa na nke ndị pentecostal mmadụ gaa chọọchị mmadụ gaa ụka ndị pastọ onye igbo ndị bịara chọọchị onye igbo ha baa speaking in tongue lasti laende laende lasokoto lasokoto reseresere rararabababa rarabababa rasbababa ihe ahụ ndị ọcha jọst koodu ihe niile a ị gụọ baịbụl ọfụma gaa na old testament e nweghị ihe dịka speaking in tongue ọ na new testament ka ha bịa kooduchaa ihe niile a wee bumata ofu ihe a ka e mekwere ndị na-akpọ isi ala ị ga-ahụ onye ugwu onye ugwu onye ugwu ga-anọ na anwụ na-ata ịmụ ịmụ otu e si ede arabik ma onye yoruba wụ muslim na-amụ arabik onye onye awụsa wụ muslim na-amụ arabik e, ha na-ekpe ekpere arabik even sef onye awụsa ndị awụsa anaghị ndị awụsa ihe a na-akpọ allah allah awụkwaha awụsa awụsa ebigo m ugwu awụsa for many years ihe ihe ndị awụsa na-akpọ chi chukwu n'ala n'asụ ha bụ ụbangidi ụbangidi a ihe ọ pụta na ihe ọ pụta ihe ọ pụta ihe ọ pụta n'oyibo bụ e, e, e, greatest father ị tụgharịa ya n'asụ ọ bụrụ ọ bụrụ nna kasị nna niile ụbangidi ya bụ nna kasị nna niile nna kasị onye niile mana ha na-asụ allah ha sị na allah onye mere gị na onye awụsa na-ekwu bụ ya sị gị allah ya sụgodo awụsa ya tinye allah onye nwana muslim ihe a wụ ihe ndị arab na-akpọ chi ha ofu otu a ka ọ dịkwa na aha jizọs ụnụ na-akpọ aha jizọs ọ ya mekwara aha aha chineke ji wee fuo n'ụlọ ụka mana ihe m na-achọ nnukwu ime ka ụnụ mara ndị igbo wo were asụ were febe chukwu were afọ- were asụ were kpewere chukwu were asụ kpewere chukwu maka chi na-ekpere bụ mmụọ ka ọ bụ chukwu chi na-ekpere bụ mmụọ ka ọ bụ onye lọrọ ụwa bụ mmụọ ka ọ bụ ọ ha bụ triniti triniti a ndị ọcha bịa hịaghọrọ ọnụ bụ chi ukwu chi ọlọ ụwa na ngụwa chi ukwu chi ọlọ ụwa na ngụwa ọ yakwa triniti a ndị ọcha ji wee bịa hịaghọrọ ya ọnụ kọwazie ihe ọzọ ngụwa na nwe mmekọ ọgwụ gị na chukwu gị na chi ga-emekọ chi ga-emekọ with chukwu ọ dịra gị mma kpatara na ekpere ọbụla ị na-ekpe na ihe ọbụla ị na-eme ọfọ ị na-agọ chi gị ga-ebu ụzọ namata ya namatazie ya ọ gabazie ebe a chi na chi ukwu na ọ dị ka anyanwụ na ọnwa dịka e si kụziri anyị anyanwụ wụ ya na-enye ọnwa ikikere o ji acha anyanwụ chaa anyanwụ anyanwụ chaa ọnwa ọnwa nweta ike chaa ị na-aghọta so chi gị a na o kwesịrị ka ị gbaa ya nso mara onye chi gị bụ, mara onye lọrọ gị ụwa mara ihe ị kwesịrị ime ọ dịrị ya ọ dịrị gị na mma ihe mere ụfọdụ n'ime ndị ata ahụ were na-eghe eghe bụ na onye ọ na-agbakụtara chi gị azụ ndị ụka bịara kụziere na a naghị alọ ụwa baịbụl na-akọkwanụ na a na-alọ ụwa ndị ụka na-ana aka na ihe e ji akọ ihe dị otu ahụ ka ngwa na onwe pụọ na mmụọ ka ịdabụrụzie chakoo ihe e ji agwa gị ihe e ji agwa gị na a naghị alọ ụwa ndị ụka ji ndị ọcha ji were ụka sị gị na a naghị alọ ụwa bụ na ị chọpụta na a na-alọ ụwa ị dịrị ike na mmụọ maka na onye ọlọ ụwa ahụ ya wụ chi gị ọ ya ihe a na-asị gị na chi chi onye a nọ nso onye a nwere lọk na chi ya nọ ya nso ị na-aghọta baịbụl kọwara na a na-alọ ụwa oge onye nzọpụta na-agbasa ozi ọma na-ajụ ya sị ya na akwụkwọ na ndị azaya bụ na gbasara tupu ugbu a onye nzọpụta abịa na elisha ga-abịa ya sị na elisha abịagwo ha sị ya onye bụ elisha ya sị na ọ John the Baptism oge elisha jiri e, bụrụ ụmụazị ọnụ anụ anụ ọhịa si n'ime ọhịa tawuo ha chukwu gwa ya na n'ụwa ọzọ ọ ga-abịa na a ga-eji mma gbupụ ya isi ofu ihe ihe mma ka eji egbupụkwa John the Baptist isi oge a na-ajụkwa sị oge ndị onye nzọpụta na-ajụ ndị na-eso ya sị onye ka ndị mba na-eche na m bụ ha sị ụfọdụ sị na ị bụ onye ndị ndị amụma elija elisha elisha prọfet makwa ndị amụma ochie lọghachiri ụwa ọzọ tupu ha ya jụwazi ha onye ka unu na-eche na m bụ tupu ndị ụka bịa ndị ọcha degharịbazie ihe mba ha ekwekọrọ mara nke bụ eziokwu ihe m ji na-ekwu ihe a bụ gị wụ onye igbo chọọ ịdị ike na mmụọ ị na-agọ mmụọ mmụọ ị na-agọ ahụ ndị mmụọ ị na-agwa mmụọ mmụọ ị na-agọ na mmụọ ị na-akpọ na chi ị na-akpọ ahụ ndị Igbo ka ha bụ ihe ha kwesịrị ịnụ ọ maka na asụsụ speaking in tongue na-eme mere unu ji enweghị ike na mmụọ ị na-aghọta a pụta sị ọ familiar spirit ndị ndị oyibo familiar spirit familiar meaning ihe mgbaghụ mmụọ mgbaghụ nọ mmụọ mgbaghụ mmụọ si na okirikiri gị mmụọ si na mbara gị mmụọ ị ma ọ mara gị kama na ị bịazi na-ehie ehie ha na-enyezi gị nsogbu ị kpọzie ha ajọ mmụọ na-abind ha na-acast ha ekwue m ya ọzọ a na-ekere mmụọ agbụ ngwa ahụ mmadụ enweghị ike ikere mmụọ agbụ ị ga-emewu ya mmụọ ka mmadụ ndị Igbo na-aza ya mmụọ ka mmụọ ka mmụọ ka so mmụọ ka mmadụ mmadụ mmadụ mgbe sọkwa bụrụ pastọ onye sọkwa bụrụ ị ga-ekeli mmụọ agbụ ya mere onye igbo were asụ gọọ ọfọ were asụ igbo wee kpewe ekpere sụọ asụ igbo na onwe na ka ọ dịrị gị na mma mụta nwa gụọ ya aha igbo aha igbo nwere ihe ọ pụtara ihe mere ụnụnwa ji agbara ihe omume onwe ụnụnwa ndị igbo ji agbara asụ igbo ọsọ wụ na ama ihe igbo pụtara ndị igbo onye igbo ihe ọ pụtara wụ gboo ndị gboo ndị gboo ndị gboo ancient people ndị buru ụzọ nọ n'ụwa ndị gboo ndị gboo onye gboo ihe ọ pụtara wụ gboo ancient something ndị ọcha ama mana ụbọchị nta ka a chụọ n'owere nchi ya dị ọ na igbo nwe mmadụ mgbe ọzọ ka akpa nọ daalụ udo dịrị ụnụ